An cluiche ceannais go rabhamar ar fad ag súil leis. Dhá fhoireann go bhfuil peil den scoth imeartha acu le linn na sraithe, Doire a chríochnaigh ar barr agus seaimpíní na hÉireann Áth Cliath, cioc acu bheadh ag ceiliúradh. Bhí Brian Tyers agus Mark Harte i bPáirc an Chrócaigh do chluiche ceannais Roinn 1. Evan Comerford gafa fada arís, tógtha aige Doire, ag déanamh go maith ar chic amach Átha Cliath. Ethan Doherty anois agus an cóngar chun an chúil aige. An pointe tógtha, dhá phointe chun tosaigh anois. Sea, imirt chliste ansin ó Ethan Doherty. Is breá leis na cúil ach nuair a fheiceann tú an ceapadh sin san aer, iontach ar fad. Fenton arís, doras eile iata ansan. Kilkenny ar a dtaobhsa den bpáirc anois ach tá sé teanntaithe agus an tseilbh buaite anois aige Eoin McEvoy agus aige Doire. Anois gan éinne chun cinn ar Glass, Loughlin agus tá an luas aige siúd chun duanta a chur ar Howard. Caithfidh sé a dhéanamh ina aonar. Beidh sé sásta le cúilín an méid sin faighte ar an bhfrithionsaí, Doire maraithe. Leagtha anuas aige John Small os cionn Ethan Doherty agus fear Chiceam Bhaile Munna gafa ar an ionsaí. Colm Basquel anois. McGuinness, ní dhéanfaidh san an gnó ach tá baol ag baint leis agus deis an bháide anso agus é curtha don líon aige. B'é sin Basquel ansan, Colm Basquel leis an gcúl. Sea agus an leathbhlocáil déanta Beidh díoma an domhain ar Dhoire. Bhí go leor brú curtha ar an iarracht ag teacht isteach nuair a fheicfidh muid anois é ach an rud a chiallaíonn sin ná go dtiteann sé díreach isteach ar an gcúl báire. Cúl aige Colm Basquel, an t-aon scór ón imirt aige tosaí Bhleá Cliath agus na deiseanna an-chothrom ar fad. Ach bhíomar díreach ag caint ar a theirce is atá na ruathair chun cinn aige cúlaithe Dhoire. Siad cúlaithe Átha Cliath atá ag aimsiú na scóranna mar atá ráite agat. Rogers á chuach os cionn isteach. Go hálainn ar fad! Freagra maith aige, Doire. Ceathrú ceann aige Shane McGuigan, dhá cheann ón imirt. Cothrom anois agus sinn ag teannadh le leath ama. Deis anso aige Basquel agus pointe ana-dheas ar fad aige siúd le cur lena chúl. Anois mar sin cinneadh le déanamh agus thit idir dhá stól ach tá déanta ar fheabhas ar fad aige. Seán Lonergan thíos fúinn á rá go raibh san istigh agus deis aige Murray agus an ceann san, más pointe é sin is ardú ceart meanman do Dhoire é sin. Bhuel cúpla rud ansin a Bhriain, níl a fhios agam faoin spéir goidé mar a choinnigh Pádraig McGrogan an liathróid isteach ansin. Shíl mé go raibh sé thar an líne. ach amharc air seo, nuair a ghearrann sé isteach, tá neart le déanamh aige nuair a ghearrann sé amach arís agus an-chríoch ag deireadh den chéad leath anseo. Anois Lynch gafa fada an turas so. In airde ansan ar Lachlan Murray. Buaite go diail aige agus an briseadh tógtha aige Brendan Rogers. Anois tá beirt laistigh de. Bloc déanta. Ethan Doherty, seans ar bháide bhfuil calaois déanta air sin. leis an réiteoir ag lorg cabhrach ón bheirt mhaor cúil. An cheist is mó b'fhéidir an bhfuil sé taobh istigh nó taobh amuigh den bhocsa. Sin calaois domhsa, i mo thuairimse. Bhfuil cic éirice ag teacht? Tá anseo do Dhoire. Cúl do Dhoire. Shane McGuigan táid thar n-ais chun tosaigh. Sea tábhachtach agus arís eile tháinig sé ó chic fada isteach. Thit sé i lámha Ethan Doherty ach amharc ar an chic éirice arís, é díreach tríd an lár. Sea, gan an oiread san dos na piardaí móra ar a mbinse ag Bleá Cliath tráthnóna, Paul Mannion cinnte ina measc, ach seo chun Doire arís agus isteach go dtí Eoin McEvoy. Tabharfaidh sé fé bharr! Sin báide draíochtúil ag McEvoy. Ó, sin críoch dochreidte a Bhriain, díreach ón chic amach. Chuaigh siad fada. Rinn siad teagmháil leis ach an pas láimhe tugtha, fan go bhfeicfidh tú sin. Arís eile, tá na himreoirí ag druidim isteach air. Faigheann sé lámh, b'fhéidir, ó Brian Fenton ach a leithéid de chríoch. Conor Lane ag labhairt le duine nó beirt ná fuil bainteach leis an imirt beag ná mór isteach i lár istigh agus tá bearna aige. Glass ardfhear chun na pointí móra a ghabháilt agus ceann eile faighte ansan aige, fear an Ghleanna. Anois cén láimhseáil a dhéanfaidh Doire ar Phaul Mannion? Pheil arís acu, Toner, sin pas den scoth isteach go dtí Ethan Doherty, báide ar a thoil! Ana-shábháil aige Comerford agus aige Eoin Murchan eatarthu. Bhuel sin sábháil dochreidte. Tá mé ag déanamh go raibh teagmháil déanta ag an chúl báire, b'fhéidir go bhfeicfidh muid anois é ach a leithéid de phas arís eile agus an dainséar i gcónaí le Doherty, is breá leis na cúil. Paul Cassidy anois idir ag brú chuile Ross McGarry. McMahon agus tá bearna mór groí ar aghaidh an bháide arís, an trasnán, a leithéid de sheans. Ó, Bhrian, ba cheart go raibh an ceann sin críochnaithe isteach san eangach ach nuair a théann sé tríd níl a fhios agam goidé a tharla ansin d'oscail an rud suas ar fad. neomat le dul. Tom Lahiff ag éalú chun cinn. Isteach go dtí Con O'Callaghan. Ceann seo seolta isteach agus an bhfuil pointe faighte ansan? Ard phointe go deo a b'é Ross McGarry is é a scóráil. Donncha Gilmore arís an dhá cheann buaite aige seo. Ó tá botún ansan aige agus Cian Murphy ard chosaint. Cic saor isteach. Bhuel. Conor Doherty, Ní chreid sé an Conor eile, Conor Lane, muid ar thairseach ama breise. Tá brú ag baint leis seo, lucht Win Anois a Phoirigh. Buailte isteach aige tá na foirne ar chomhmharc i gcluiche ceannais sraithe Allianz, Roinn 1 a gharsúin. Comerford gafa amach anois ag gabháil in airde ansan le Glass bhí an bheirt eile fiche breis a beil. Do ghaibh sé siúd in airde ag triall uirthi agus tá seans anso anois aige Toner agus tá pointe faighte aige Niall Toner Doire chun tosaigh. Tábhachtach, tábhachtach ar fad ansin a bhíonn ach an cic amach léite go foirfe an uair sin ag Conor Glass. Amharc ar sin arís, léigh sé an cic amach Thug sé an pas do Toner agus chríochnaigh sé go slachtmhar le ciotóg. Cillian Ó Gadhra Lahiff laistigh de. Ó Gadhra ar a chiotóg agus déanfaidh san an cúram cuí don Aibreán. Agus taithí na blianta caite, sheasfadh sé b'fhéidir le Doire, anois tá fuílleach anso acu san ionsaí seo isteach i lár slí go dtí Doherty. Donncha Gilmore ann chomh maith. An bhfuil sé de mhisneach aige Doherty tabhairt fé. Tabhair dom é sin, arsa Toner. Díreach tar éis pointe a ghoid. Coisíocht álainn agus an pointe aige Niall Toner. Á, sin imirt iontach ansin mar bhí an blocáil isteach ag teacht isteach faoi dhó an uair sin. Bhí go leor le déanamh aige. ach díshealbhú arís den scoth ansin agus an greamú déanta ag Ethan Doherty ar Brian Howard an uair sin ach nuair a fheiceann tú an chleaschéim sin agus an críoch. Ethan Doherty, ar an gclog, dhá neomat go leith caite agus arís triúr amach anso aige, Cormac Murphy, Isteach i lár slí McEvoy agus tá san tsuil ar bháide, éirigh as! Eoin McEvoy! Ah, sin dochreidte ar fad agus an obair mhór déanta ansin ag Cormac Murphy. D'úsaid sé an luas agus bhí sé ráite agam go raibh an-thús aige ins an tsraith go dtí seo ach an pas láimhe a thugann sé ansin. Ach tá neart le déanamh go fóill ag McEvoy, ní raibh aon smaoineamh fán chúilín. Díreach isteach san eangach leis. An lasair sa bharrach arís leis ansa. Fair é seo! Rabhsach bainte as an líontán. Tá mianach sa líontán san mar tá sé tástáltha go maith ansan aige Eoin McEvoy. Sin dó-dó aige McEvoy is dóigh liom. Cian Murphy. Chabhródh pointe agus é ardaithe ar nós cuma liom aige Cian thairis an trasnán. Níl sin imithe go fóill. Níl a chor ar bith, agus sin an rud is tábhachtaí ó thaobh Átha Cliath de. Tá am go fóill acu agus neart ama. Tá siad go fóill in ann iad féin a shábháilt anseo. Fan nóiméad, ó, Brian Fenton do tharraing sé le dorn agus n'fheadar bhfuil sé braite aige an maor líne thall nó anseo. Tá an cluiche sa tsiúl fós. Con O'Callaghan isteach anseo. An-bhlocáil aige Ciarán McFaul agus Lynch chomh maith céanna. Ach d'fhéadfadh cinneadh mór a bheith ag teacht anseo. Pé ní a tharla chuir sé olc ar Bhrian Fenton agus do tharraing sé ar a chéile comhraic. An cheist ná, an bhfeacaigh na maoir é sin, Howard, Kilkenny, ní hé, an é sin ní hé Paddy Small agus Ciarán McFaul ansan? Bhuel, é seo ar fad ag eascairt, is dóigh liom, ón méid a tharla lár na páirce agus an gcreidfeá é, tá sé ina ghráscar anois. Seo chugainn é. Bhuel, teangmháil ceart go leor ach ní dóigh liom go raibh dorn ann. Ná tá mé ag déanamh go bhfuil cárta ag teacht agus tá sé an-ard agus ins an aghaidh ach níor bhuail sé leis an dorn druidte é. Is annamh go deo a chíonn tú an fear seo seasta os comhair réiteora. Bhuel, níl sé sásta, tá dearg ag teacht. Cárta dearg ar an dtoirt do Bhrian Fenton. Anois fair an clog, caithfidh Evan Comerford é seo a chaitheamh isteach i mbealach go bhfuil sé ag dul sa tseans. Faighte aige Kilkenny, ní haon chabhair pointe. Isteach leo, in airde leis na doirn ón dá thaobh. Á, dochreidte! Tá cúl faighte aige Bleá Cliath agus é faighte aige Greg, Greg McEneaney agus tá siad i bpíobáin a chéile arís. Tá sé ina raic. Tá doirne ag imeacht ar dalladh. Tá sé seo dochreidte! Conor Glass i lár an aonaigh agus an McFaul chomh maith ar buile. Bhuel, beidh cártaí eile ag teacht anseo agus gach seans go mbeidh ceann dearg. nó dhó eile. Bíonn an cúl ar dtús mar go ndeir Greg McEneaney a chríochnaigh é seo, chuir sé an bhróig leis agus is é Greg McEneaney ach tá cárta dearg faighte aige Paddy Small agus seans go ngeobhaidh Conor Glass a mhacasamhail ná bí ag caint ar eachtraí drámatúla beirt díbeartha ar chártaí dearga ar an dtoirt do Bhleá Cliath. Agus táimid ag dul go ciceanna éirice i gcluiche ceannais na sraithe. A leithéid de dhráma agus de shiamsaíocht! Agus an trasnán buailte aige Con O'Callaghan, ábhar misnigh do Bhleá Cliath, do Dhoire, mo leithscéal. Bhuel, rinne sé é féin mór agus bhí, bhuel, is dócha seo, bhí sin ag eitilt isteach díreach in san cúinne ansin. Agus an tarna ceann faighte ansan aige, an caoin cinn chun cinn aige Doire. Bhí críoch iontach ansin. D'aimsigh sé an eangach insa in am normálta ansin agus arís eile. Chuaigh Evan Comerford an bealach mícheart, críochnaithe go slachtmhar aige.

Comerford tar éis teacht amach. Conor Glass. Agus tá sé sin buailte go paiteanta isteach sa chúinne aige. Tá sin an-chríoch ar fad. Nuair a fheiceann muid arís é, choinnigh sé an ceann síos ach ardaigh, d'ardaigh sé an iarracht. Agus é sábháilte aige Odhrán Lynch. Tá sin ana-shábháil ar fad ó Lynch. Léigh sé an cic agus cé go raibh neart sa chic, nuair a fheiceann muid arís é, piocann sé taobh, léimeann sé amach agus sábhálann sé go cliste an uair sin agus é breá sásta leis féin. Sin an brú ar fad ar Áth Cliath so seo an cic. Ethan Doherty an cúinne céanna arís, fan na talún! Trí cinn as trí cinn faighte aige Doire, ceann as trí cinn faighte aige Bleá Cliath. breac ar an bport go fóill ach tá brú diamhair anois é seo chun Bleá Cliath a chimeád sa chluiche agus tá an cuaille buailte aige Tom Lahiff agus is iad Doire fé stiúir Mhickey Harte curaidh Sraithe Peile Allianz Roinn 1 na bliana 2024.